adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji okokporo kwanyere onwe ya ugwu a jụọ ya kedu maka ụmụaka ya ejighị nkume elele isi kara aka ọnwụ gụba nwa uriom o zibe egbe ga-agụtara ya ọkụ E gbuo anụ nwaanyị esoghị eri, nnu na ose akọọ ụkọ n'ụlọ. Onye na-atụli nwa nnụnụ elu na-egosi ya ezi ụla. Ọ bụ e lee ka chi nwata ha e were kenye ya ọrụ. Onye na-emegbu nwa mmadụ, ọ ga-eji nke ya were laa mmụọ? Mbe kwusịrị na ọ bụrụ na e gbuo ya n'ihi na ya jụrụ ajụjụ, ka e lichikwaa ya ụzọ ka ajụjụ ya were na-aga n'ihu. Ọkụkụ sịrị na ya tigbube onwe ya otu ụmụ ya si anwụ, na uru agaghị adịkwa n'ahụ ya. Onye obi ọkụ na-ebu onye ṅụrụ iyi arụsị ụzọ were anwụ. Ọkụ gidigidi adịghị enwufe ochi. Ogbuebunu bụkwa aha nwa dibịa, ọ bụghị aha ọzọ. Onye gwọrọ azụ elu ala, ọ chụọla mmiri apịtị. Onye ngwụrọ machagodo ọsọ, ọ gaghị apụta mgba. Ọhịa ogwu mara ọkụkụ, mmadụ enweghị ike ịba n'ime ya. Ọ bụrụ na onye isi asịba gị na ya ga-atụwa gị isi, ị mara na o nwere okwute o zodoro ụkwụ. Na okokporo adịghị ekwe ekwe bụ na a kpọbeghị oku ụzọ ebe naabọ n'otu oge. Ọ na-abụ mmiri zochaa, ọnụ ụlọ ewere ịtụ patapata. onye kwụrụ ụdọ bụrụ bụ ọnwụ ọ bụghị nwa dibịa ịgba ngada gbuo ọkụkụ bụ isi kama ọ bụ ịnụ ihe ndị mmụọ na-ekwu ikwikwii sịrị na okwu e kwuru n'izizi na-aka mma ugolọma sịrị na ihe o ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ bụ ihi ọdịmma ha abụọ mgbe ọ dị ndụ Onye chọrọ ilo okwute ga-ebu ụzọ mata otu akpịrị ya dị. O gbuo o were ije ga-agba ọsọ ụbọchị ọ ga-egbu onye nwere mmadụ. Kparataa kparataa bụ naanị n'ukwu aṅara. Ụbọchị ọ ga-akpara n'ukwu onugbu, ọ bụchaa. e gotere ọchọ nke ya ihe ọ tụrụ n'ahịa ọ sị na ahịa azụka a jụọ nwata otu ọgaranya ya ga-aha ọ chịsasịa aka ya niile nkakwụ sịrị na ọ na-adị mma o ruo oge isi isi ka e sie isi o rukwa oge ịfụ ọja ka a fụọ ọja nwata adịghị apụ oriri na be ndị nna ya ji ụgwọ Ọ bụrụ na e lewe ka ikpere si eji, a mara na mmiri na ncha dị n'obi ga-agwụrịrị. A sị na nwata na-ebutere nna ya oche n'okwu alụsị na-ama aha a na-etu ndị mmụọ. Chetakwa na anyị na gị ka nọ n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-ewetara gị asụsụ, odide nakwa omenala Igbo kpọmkwem. nke na-abịara gị site n'aka nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakwaakụ. Anyị nọkwa na YouTube na Facebook wee na-ayọ gị ka ị binyere anyị aka ma sonyekwa na mkparịta ụka a ebe anyị ga na-ewepụta atụmatụ gbasara omenala Igbo. Ndị be anyị, daalụnụ!